chineke ana m ekele n'igwe unu si wee cheta m hei m wee fichaa m anya mmiri wee sị m ebezina ebe Zeus nọ wee fụ m ebe m na-ere pure water hei n'isi m were ọkpa na building were ọkpa na jee jee ebe niile na a na-ere pure water ka m wee reta ego nnu o wee ruo ụnyaa unu wee fichaa m anya mmiri wee sị m ebezina m ebezina na nsogbu m agụgo ekene dịrị family Zeus n'aha jizọs ekene dịrị unu n'aha jizọs ebe unu si cheta m ọ ma nkọ unu n'aka ọ ma nkọ family unu ọ ma nkọ ụmụ ụmụ unu ọ ga-adịrị unu na mma n'aha jizọs jizọs mkpụrụ ọtọ mkpụrụ ọtọ nwaanyị mkpụrụ ọtọ
amarọ m na otu a ka chineke dị Hey! jizọs ji nwa wee ficha m anya mmiri chineke ekene dịrị gị otuto dịrị gị mma mma niile ịchị isi niile ibuli elu niile Oh! chineke bụ otu a ka ị dị o ọ dịghị onye dị ka gị ihe ga-atọgbu ya dị dị ka mmanụ jehova bụ otu a ka i si atọ ọ dịghị onye dị ka gị ihe ga-atọgbu ya dị dị ka mmanụ chineke nna i wee si n'ebe a na-awụfu afịfịa wee bunye nwa ogbenye elu i wee sị m bedobe i wee sị m bedobe i wee sị m ebezina hei chineke ekene dịrị gị oto enwerọ m nwanne enwerọ m nwanne enwerọ m onye inye aka family Zeus wee sị na m ga-abụ nwanne ha na na ha ga-eficha m anya mmiri na ha ga- na ha ama nkwezi ka akwa m dị otu a chineke in fact ekene dịrị zeus na family ya niile dịrị aka niile ebe ha si dịrị zeus na ọ ma nkọnata ha n'akpa ọ ma nkọnata ụmụ ụmụ ha ọ ma nkọnata family ha ọ ma nkọnata generation ha n'aha jizọs hei chineke ekene dịrị gị otuto dịrị gị mma mma niile ịchị isi niile mbuli elu niile hei nna m ọ ga-adịrị gị na mma ọ ga-adịrị gị na mma ọ ga-adịrị unu na mma nna m nwoke onye si m dadi nwoke onye siri m o nwerọ anybody gwara m anata m onye a na-ebe o nwerọ anybody gwara m nna so anọ m na ground ebe a ground ka m na-anọ steady ground ka m na-anọ
obi igbo asị m no ka m bịa n'ụtụtụ a eh? ka m yọkwuo unu Zeus family ndị na-abanyela ya melụ na ebele ọ dịchakwuo n'afọ nọ na ịma na ụmụ nwaanyị like ego nwaanyị niile nọ n'ụwa likeli ego eh? and ụmụ nwaanyị abịarọ ịta afụfụ ụmụ nwaanyị bịalụ olili so ọ bụrụ na fa afụrọ nke a fa li ọ na-abụrụ fa war because na ya nwa bụkwa ihe na-etake care of the family ịghọtago nọ n'ịma na o nwere ebe ọ gbalụ nwoke na nwaanyị ihe nwoke ga na-ekpe ekpere bụ ya akọna ya n'aka maka nwaanyị gote pure water n'ụlọ ịma na ọ bụrụgo ya nwa na-azụ the family eh? so reaction ya n'ego ọ nalụ di ya ọ reactisi too much gbaalụnụ ya maka ya nwa onwe ọ dịkwuru ọlịa isi ọ sị ebe ọ bụla ọ nwere ndị bụ fapụta na ofa bịa kọọ ya ọnụ before fa pụọ ọ na-aga n'ụzọ ọ bụrụ na nwoke aka ịtụ gị okwute aka agbagbugo m
na-ayọ zeus family
gbaalụnụ m biko adịchara m ụlọ ahụ eche na m mba ana m enete di ma mụ na ya na-ebi n'udo anyị na-ebi n'udo ya da aka ya da anụ onwere ife na-esela adị m emegbu ya onwere ihe m na-eme ya na ọsọsọ na ọ dịrọ biko unu gbaalụ unu afụtana m otu ahụ unu afụtana m otu ahụ biko ebi ọma anya m biko ọkwa maka isi wee ji abụọ m kwụrụ ọtọ ihe niile na-eme for a reason because na anyị fụkwa na isi sekpụ ntị bụkwa ya nwata ihe weta the grace eh? ya nwa ka m meet n'ụzọ nye ya 100k kee ihe o mee o were 100k a nwa bido lebe fio fio and ya nwa ada agba n'ilo na ọkwa emesịkwa o wenatakwa ya n'ụlọ ịghọtago nọ na ịma na ọ bụrụ na ọ dịrọ nwoke n'aka nwaanyị awọọ tiger ịghọtago ọ dị natural ụmụ nwaanyị niile ee ama m na ị dị enyechali the man breathing space mana ihe m chọ ka ịghọta bụ n'ọgwụ oke ka ọ na-ele ego ole ka ị na-eletakwa n'ọgwụ oke afụ and ọ bụrọ ife niile ka ọ ga-alụ ee ụmụ nwaanyị unu ga na-erespekt di unu ma ọ bụrụ na o nwee ka o si ka ọ dị gị n'aka Gbalụ, biko, gbalụ. Ndị ụzọ ọbụla m si mee, biko, gbalụ.

ihe niile na-eme for a reason if not that 1 million something m ji iwe wee pụọ ọ ya nwata ihe bute the keke if not ọkachisi ọkụ osisi ya gasị n'ọka ya na otu anụnwa

ị ma na ya nwa nọrọ social media o feel na zeus family na anyị ihe dị ka ihe dị ka ebe 10 ma ọ 20 ọ marọ na squad onye ka m bụzi zeus family otu a unu si fụ m n'anya hei unu afụka ebe unu si weta ego a mmaji kwuru mmaji double upon double ọma nkụnatụ unu na

nna hapụcha ọ bụ maka m ị ma m nke izizi ihe m ọkwa iji anya gị wee fụla ọkwa ifụla ka m na-eji ise adịrọ m je gobe shoe ma ọ gobe agba ma o ribe nri ọnụ a sị m ka ọ bagwu ka m nwekwere ya n'azụ na-enweta ọ bara uru 100 times mụnwa anaghị eribu nri 2 times a day mana kịta ana m erizi 3 times hey Jesus Chineke abụrọ mmadụ Chineke abụrọ mmadụ

keke bata be m n'ụwa Jesus ka that is keke batara na be m ka ọ n'ụwa a, ka ọ n'ụwa ọzọ mụnwa dị otu a mụnwa bụ onye a sị na m bụ onye ara ka keke batara na be m nsị idishon na-ana nlọ ka idishon na-enwegide m aṅụrụ onye asị azịnị na zeus nọ mgbe

Lọzie owusi niile ebu nka. Lọzie owusi niile ebu nka. Oo. Egbu onye iwe sizelu maka isi. Ọkọchị ka ewa.